ọnwa kee ka i mere adịkwa m mma na eh, afụzi m gị this year dịzie surprise ị na-akpabu n'isi last year niile throughout last year iwu ibisiri isi gị iwu ibu onye ọfụma maka emezi i ji kpụọ isi this year
ọ bụrọkwa obere ife ọ bụrọ obere ife ee the thing bụ na ee e, eziokwu last year akpa m isi kpaa anya ọfụma ọfụma yes but but due to one thing or the other well, especially gbasara ụmụ nwaanyị last year niile ee ai ebe m gafere ọnwa i want to have a taste of you mbụ ụmụ nwaanyị ka m na-agwa gị ọ bụrọ obere ife and ị mago na ihe gbasara ụmụ nwaanyị abụrọ obere ife so Hey. so m wee bata this year yes sị ka m kpụwa isi ka m ma ma ọ ya-ebenata ọ bụkwa ya bụ na o benatarọ o benatakwu o benatakwa even now ọnwa I, will- I still want to have a taste of you. ọ chọrọ ka ha taa gị Na eh, ọ bụrọ ọ bụzi obere- by force na amakwa m o.
Nya- that's why I say o nwere ihe li- like last year na-akpa isi o nwere ihe m saveute dị ụtọ na ịmagolo o savings gị niile wụ Ọ ọrụ gbada. nwa ebe ụmụ nwaanyị nọ maka na eh, ị like ya nwaanyị ị ya spend ọ like kwuo gị a like Ị ka ya spend. ị ka ya spend Yes. ọ wụ ụmụ nwoke Ha! Ah, mana o nwenugo ka i si nwee experience like nwaanyị ibiso gị ndụ anụ arụ n'ike nke ndị oyibo na-akpọ rape E- e- nwe- ụdị ife ahụ adịnugo na ndụ gị Egwere. mba ebekwana ebena akwa ebena akwa The thing is that na na, na last year n'ebe August Eh, I could still remember this. nwayọọ nwayọọ ama m ka ọ na-adị the trauma ya na ya so The thing bụ na just one day ka m pụtakwa na-aga o mm. just na-agakwa amarọ m ụmụ nwaanyị naabọ pụta ọnwa ọnwa m kwụrụkwa m che na ọ ka e kenesi ha hi as usual ya ihe m na-agwa gị ndị anụnwa wee gụgba m a m che na a na-asịba kee ihe na-eme ka ndị a buru m baba n'ọfịa Mm. Ai, Jesus Christ. Jide obi gị aka jide obi gị. Ndị a wee buru m baba n'ọfịa. Ai, m sị a kee ihe na-eme. ebe ọzọ m nweta onwe m bụ ebe ndị a just na-ata m taa m riri fa ta m adịrọ mma I swear to the extent na fa tacha m 3 days a whole 3 days ebinitenwurọ m ọtọ gaa ije Yeah, I understand how you feel. Ejede m ọsọ m nwego that experience maka nke m bụ ụmụ nwaanyị naatọ ọkwa ịdị ike mana nwoke na-asọrịrị pịa pịa pịa kpam agụgbarụ m pịa pịa pịa m ebe m nwetazi onwe m uncompleted building ife zọ m bụ na ọ ka nwere nwa okpu nna fa bụ enyi dị m n'elu akpa ọkwa ya ka ha ji e wezuga ya ndị a ka-ata m without by now m palụ 50 liters na-achọ mgbọrọgwụ m ya-eji eje gwọ infection ama m ka ọ na-adị ama m ka ọ na-adị i was once in your shoes o oh, George jide obi gị aka just na-agba mbọ ka ihe a ghara ịdị na ka ị ghara ịdị na-echeta ya
up till now ọ na-abụ m na-achọzi ịpụ apụ ụjọ ana-atụ m egwu ana-atụ m onye ọ ga-abụrụ kekwanụ onye ọ ga-abụrụ and ndị anụnwa ha anara ebere mmadụ ebere ha ga-atacha mmadụ mie onye ahụ ọkpụkpụ to this thing agarọ m ije for three days aghọtara m ihe ị na-ekwu i jekwe police ka ị na-ejekwarọ police onye ka m ekpesalụ kekwanụ evidence eziokwu kekwanụ evidence without evidence you go explain tire Hey, just nedi o. Oh. Hey, olugokwe na ụmụ nwoke ebido voice ba out. Ihe ụmụ nwaanyị na-atazi ụmụ nwoke adịrọ mma. This 2024 onye ọbụla voice ba out. O nwee nwoke ọbụla nwaanyị taa n'ike ya debie ma na comment section. Justice for ụmụ nwoke. Ọ gịnị dị? Ọsọ nwoke tọgbazerịrị sị tagbuo onye. Ah, ah. Ife a bụ ife a ga-akpa na-akpa. Akpa ya ayo ikwete.
Ịmakwa nwoke bụ mmadụ na-abụ.

Hey, sorry, abụgo m now need the side o biko ị jee nweta onwe gị mbọsị ọzọ ka anyị continue this interview o Alright, no problem. olugo na onye ọbụla ga-voice ba out Yes, ihe ụmụ nwaanyị na-atazi ụmụ nwoke kịta adịrọ mma no matter. na-ebiso mmadụ ndụ anụ arụ n'ike eji m my own personal experience wee malụ mmadụ n'atọ ndo nwanne m kpọọ ka Alright. nkụtu kwuo ọnụ gị
ị ga-agbadokwa anya o before ebe ọbụla ị na-eje nee anya n'aka nri n'aka ekpe before ụmụ nwaanyị amaburu gị biko ụmụ nwoke onye ọbụla a taa n'ike ụmụ nwaanyị taa n'ike voice out voice anya out tagkwuo the girl ka anyị je nwụrụ ya kpọchie thank you